embargo mun y'a lɔn komi an y'a fɔ video tɛmɛnen kɔnɔ ɲa min c'est de l'embargo illégal et inutile est ce que tu vois maintenant o embargo wulilen na n'a sɔrɔ ko hali a ma lɔgɔkun bɔ tuguni ko eh, mali autorités sera ka ivoire mercenaire mɔgɔ bi naani ani mɔgɔ kɔnɔntɔn lalɔ

comme exemple u bɛ se ka wuli jamana ni jamana pour ka na ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de enlever wala ka mɔgɔ kelen de sauver wala o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw est ce que tu vois soit ni jamana la intérêt bɛ jamana wɛrɛ kan mun y'a lɔn guerre b'a la u bɛ taa pour k'o bien ninnu de protéger. le gouvernement de la transition soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien est solidaire des autorités ivoiriennes

soit faite sur cette affaire. o kɔnɔna la fana o 30 personnes minnu y'a lɔn wala o plus de 30 personnes minnu y'a lɔn u y'u identifier ko force spécialew de don olu fana kɔnɔna la u y'a mafilɛ mɔgɔ minnu bɛ atterrir la yen a tɛ mɔgɔ si la passeport la après vérification eh, profession militaire bɛ mun na pour la profession kɛra mun de ye wala o la identification min kɛra mun de ye ko dɔw ye étudiants de ye dɔw ye chauffeurs de ye dɔw ye cordonniers de o de ye karalilaw dɔw ye techniciens de dɔw ye électriciens de ko sɛbɛn minnu tun bɛ u bolo ni o ye passeport yɛrɛ ye k'i b'a ye k'a fɔ ko o passeport ninnu kɔnɔna na ko baara minnu kun sɛbɛnnen bɛ o kan ko étudiant chauffeur maçon ani mécanicien fo ka taa bila vendeuse ni électricien ani vigile ni peintre k'o de tun bɛ u ka passeport kan ni métier minnu y'a lɔn ani armée tɛ ɲɔgɔn na sila la foyi la o de signification sɔrɔla o de sɔrɔla komi profession voilà donc o bɛɛ tɛmɛnen komi mali autoritew y'a ye fɛn donc mali autoritew sobira tuma min k'a fɔ ninnu u nana mun na yan a tɛ hɛrɛ ko tɛ donc u y'a essayer komi namira la eh, minnu b'a kala ma eh, ni polisi ye wala gendarmerie ye aw mɔgɔ fila wala aw mɔgɔ saba mina n'u bɛ enquête kɛ u b'aw séparer de ka bɔ ɲɔgɔn na donc u y'a essayer k'u séparer u bɛ enquêter u dan ma tuma min kelen kelen wa ye a jira k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye sa ko o bosamisɛn gannen u selen mali yɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ k'u ye kuma minnu yɛrɛ fɔ k'u tɛ fa ni ba la ko dɔw kɔni ye a jira k'a fɔ ko u nalen don fɛn min ye minusma ale ka relève n'o ye faleli ye ko dɔw yɛrɛ ye a jira k'a fɔ k'u nalen bɛ mission dɔ la mali kɔnɔ mission min ye gundorɔ mission ye wa ko dɔw yɛrɛ ye a jate k'a fɔ min ye compagnie aérienne sahélienne ye ni o ye alemaɲi ka sɔrɔdasi daga dɔ ye pankurun na ko u nalen bɛ o kɔlɔsi version ninnu si ma kɛ kelen ye o dun tɛ se ka kɛ normalement n'a sɔrɔ ko e jamana bɛ militaire déployer ka taa jamana wɛrɛ la pour intervention donc u bɛɛ ɲana k'a lɔn don u bɛ taa mission mun na u bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ par exemple ne bɛ wuli an bɛ taa nin mission de la wala an bɛ taa nin mission de la donc u bɛɛ la version ɲana ka kɛ kelen ye dɛ premier u ko k'u nana pour une mission confidentielle une mission confidentielle aw yɛrɛ k'a mafilɛ dɔrɔn mission confidentielle comment ça militaire bɛ se ka bɔ jamana fo jamana la ka na mission na mission mun y'a lɔn c'est confidentielle o ye jamana mɔgɔw t'a kalama i bɛ taa la jamana mun kɔnɔ olu t'a kalama o bɛ se ka kɛ ɲa di normalement militɛriw ɲana ka bɔ jamana la ka na jamana wɛrɛ kan u bɛ na jamana mun kan u bɛ bɔ jamana mun kan fɔlɔ o la ministère des affaires étrangères o ɲana ka u bɛ taa jamana mun kan k'o ministre des affaires étrangères wele u ka échange kɛ n'u ye échange kɛ u bɛ bordereau ni papiyew ni fɛnw bɛɛ signer ɲɔgɔn fɛ est-ce que tu vois nin b'a ci a b'a faxer nin ma nin fana b'a réceptionner a b'a a a tɔgɔ di a b'a a lire a b'a approuver soit a b'a désapprouver n'a approuvé o de u bɛ se ka na n'a ma approuvé u bɛ sagi est-ce que tu vois mais o si ma sɔrɔ a kɔnɔ donc u ye mali eh, ministre des affaires étrangères ɲininka o ko k'ale m'a ye ale mɛ a t'a kalama k'a fɔ ko côte d'ivoire militairew ɲana ka na mission na yan wali u ɲana ka na intervention na a t'a kalama version filanan u ko k'u nana eh, tɔgɔ di rotation de la pour minusma pour minnu m'a lɔn minusima eh, ko tɔgɔ di l'ONU la branche dɔ de don mun y'a lɔn a bɛ mali kɔnɔ pour maintien la paix et eh, la sécurité est ce que tu vois o fana bɛ mali kɔnɔ ye mais u ye minusima mɔgɔw ɲininka minusima mɔgɔw ko ko non non o lon olu la rotation tun tɛ mun y'a lɔn a ɲana ka jigi mali kɔnɔ est ce que tu vois donc ce qui veut dire o démentir la Sahelienne Aviation Service voilà entreprise nin tɔgɔ y'o de k'u nana pour de la sécurité logistique la voilà pour k'aw hakili lajigin fɔlɔ u ko k'u nana pour une mission confidentielle deuxièmement pour u nana u nana pour une rotation de, euh, de la minusma rotation o de ye mun ye comme exemple militaire dɔw bɛ yen olu mɛnna yen u b'olu sanba ka militaire wɛrɛ nati mais o lon minusma mɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko rotation t'olu bolo mali kɔnɔ o lon sali lon nin na est ce que tu vois troisièmement u ko k'u nana pour eh, assurer la sécurité logistique d'une compagnie de transport aérien o de filɛ nin ye sahelienne aviation service y'a ye sabanan kɛra o de ye wa komi mali otoritew ye nin ankɛti bɛɛ kɛ dɔnku u kaɲa ka rɛpɔnsi sɔrɔ mun y'a lɔn b'u satisifɛri dɔnku vraiment olu fana y'a miiri komi u y'a mina fɛn nin u ye fɛn nin mina k'a fɔ ko nin ye violation de ye mun y'a lɔn a ye mali eh, eh, articlew an'a luwaw a ye caman violer a kɔnɔla la donc non seulement tun u ɲana ka eh, ministre des affaires étrangères et informé de, selon les voies hiérarchiques ani les canaux euh, légaux mais u m'o kɛ maliyɛnw y'a essayer fana ka u la homologue ivoiriyɛnw ɲininka n'a sɔrɔ eh, réellement olu de ye eh, militaire ninnu bila ka na eh, tɔgɔ di mali kɔnɔla la parce que mun na u y'o kɛ parce que militaire ninnu nana eh, an bɛ jate minɛ hali an yɛrɛ la société kɔnɔ yan dɔrɔn eh, ni militaire bɛ tagama dugu ni dugu a n'a la tenue donc forcément a bɛ sɔrɔ justification dɔ b'a la

maintenant pour juste a bɛ se ka explication sɔrɔ a la maintenant mun yɛrɛ de bɛ mɔgɔ surprendre olu fana b'a fɔ k'a fɔ k'u t'a kalama armée mɔgɔ eh, ivoire 49 militaire minnu bɔra Côte d'Ivoire ka taa yen k'u t'a kalama o bɛɛ kɔfɛla la fana u y'a essayer k'u ɲininka eh, parce que ni avion bɛ bɔ dugu o dugu la ka taa dugu wɛrɛ la donc papier dama damani bɛ yen a ɲɛna k'olu sɔrɔ de donc papier minnu y'a lɔn u b'a enregistrer n'a ye u bɛ avion yɛrɛ enregistrer ka bagasiw enregistrer donc u y'a ɲini ko o enregistrement ninnu a bɛ fɔ olu de ma manifeste donc u y'a ɲini ka manifeste bagage a n'a la manifeste cargo o si ma sɔrɔ avion nin fana na donc ce qui veut dire avion nin wulila Côte d'Ivoire ka na atterrir Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ manifeste foyi t'a la bagasiw ma enregistrer eh, avion yɛrɛ ma enregistrer a bɛ komi dɔrɔn i bɛ sigilen yan i ka fɛn dɔ ye a ka jigi direct ka na sigi i kɛrɛfɛ i m'a bɔ yɔrɔ lɔn est ce que tu vois donc a bɛ komi militɛri ninnu ta kɛra o de donc nin bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛla la mali kɛɲɛna ka réponse ɲɛnama sɔrɔ mun y'a lɔn a bɛ se ka mɔgɔ ninnu situer u bɔra officiellement Côte d'Ivoire ka na mali la misiyɔn mun na u kɛɲɛna k'a lɔn donc o kama la mali gouvernement fana y'a hakilina miiriya mun sɔrɔ k'a yira o de ye k'a fɔ ko 49 militaire mun y'a lɔn n'u bɔra kodiwari de ka na mali teritwari kan saliba lɔn yɛrɛ la donc ko ce sont pas des militaires mais plutôt mercenaires de don ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ni sariya sɔsɔw bɛɛ la ko mali marabagaw b'a jira k'a fɔ sɔrɔlasi bi naani ani kɔnɔntɔn ninnu ko mercenaires kɔni don ko k'a sababu kɛ yamaruya fɛn o fɛn bɛ yen n'u tun kan ko o kɛ k'u ma se ka o si kɛ ko wa ko tigɛdaraw kan ko mali marabagaw kɔni bɛ segin a kan ka jira k'a fɔ ko mɛrisenɛriw don ko wa donc mɛrisenɛri ye mun ye o de y'a lɔn mɔgɔ minnu y'a lɔn ee i bɛ na jamana wɛrɛ kan pour que n'a kɛlɛ de kɛ u b'i sara est ce que tu vois donc e bɛ na kɛlɛ kɛ pour k'i sara dɛ et donc c'est des gens qui sont mercenaires

u bɛ taa misiyɔnw na eh, jamanaw la tagalen u b'u sara donc est ce que tu vois donc maliyɛnw fana y'u considérer comme o de wa donc nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se ka mun dɔgɔmanin sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ o de eh, an y'a ye récemment comme an tun y'a fɔ ɲa min video tɛmɛbaga sali tora tile dama dama eh, u ye embargo lawuli ka bɔ mali kan précisément CEDEAO ye embargo lawuli ka bɔ mali kan mais an bɛ se k'a fɔ embargo ni wulili ka bɔ mali kan an tun hakili bɛ filanfila n'a kɔnɔ mais donc an bɛ se k'a fɔ à travers ça an ye confirmation sɔrɔ donc pour mun de la an b'a fɔ an ye confirmation sɔrɔ parce que dunalatigɛ kɔnɔ an yɛrɛ fɛn dama damani bɛ an yɛrɛ y'o jate on a l'habitude de le dire dans la société an ko ko subaga tɛ se ka mɔgɔ dumu k'a sɔrɔ i la mɔgɔ t'a rɔ donc CEDEAO fana a labanna ko o de faamu a y'a lɔn de k'a fɔ mali bɛ yɔrɔ min bi mali y'a pɛrɛra de tɛntɛn pour que faire face eh, à la france est ce que tu vois ka france défier totalement défieli min n'o tɛ fila ye o kɛra donc tɛntɛn a bɛ mun de nɔfɛ a bɛ fɛ k'a la intérêt de bila ɲɛfɛ a la jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ rɔ ɲami est ce que tu vois donc CEDEAO fana y'o de tɛntɛn u y'a lɔn k'a fɔ peut-être n'u ye mali labɔ CEDEAO kɔnɔla la donc mali bɛna développer ka CEDEAO jamana tɔw to yen est-ce que tu vois donc an bɛ se k'a fɔ en grosso modo embargo wuli kun bɛɛ filɛ nin dɛ est-ce que tu vois donc pour donc mali kana se ka développer ka jamana tɔw to yen donc ils ont ils sont obligés u ka embargo lawuli ka bɔ a kan n'u ye embargo lawuli ka bɔ a kan u bɛ se k'a intégrer u kɔnɔ ɲami tuguni n'u y'a intégrer u kɔnɔ tuguni u bɛ n'u la sanction an'u la règlement u bɛ n'olu appliquer a kan tuguni donc k'u la règlement ninnu dɔ appliquer a kan donc pour a ka se ka taga ɲɛfɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que non seulement règlement ninnu a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye pour que se k'i la destin ta en main o de ye k'i la monnaie changer i la wari wari min b'i la jamana kɔnɔ donc namira la ni mali tun taara f'a sera k'a la wari changer ani k'a la langue officielle changer mun y'a lɔ ko français de don o de kɔrɔ fɛlɛ ko mali mali tilara faransi la tun fɛrɛn fɛrɛn fɛrɛn mali tun bɛ développer k'an ka jamanaw tɔw bɛɛ to yen n'i ye jate minɛ cuba la bi cuba ye mun kɛ embargo la bi a ka ca sanji tan ni fɛn ye cuba bɛ embargo la mais coronavirus nin daminɛlen tuma min cuba de tun bɛ médecinw bila ka na europe pour que se k'u dɛmɛ intervention na donc embargo ye fɛn de ye fɛn mun y'a lɔ donc a bɛ jamana permettre de i k'i la potentiel vraiw lɔn c'est à dire i k'a lɔn i la jamana kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ ani i tɛ se ka mun kɛ est ce que tu vois donc embargo yɛrɛ n'a kɛra jamana kan a b'i permettre nin de la donc o de tun b'an fɛ bi k'a fɔ aw ye donc an b'a ɲin'aw fɛ halisa aw kana video mafilɛ k'a ban k'a sɔrɔ aw m'aw abonner an na chaîne na ka note collectification activer en même temps ni video nin diyara aw ye fana aw b'a aimer k'aw bolo la kan dɔrɔn n'o kɛra donc o bɛ fanga de d'an fana ma ok aw k'an bɛn k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma inchallah